mentigo taa ọ ya gbapụta tin gbapụta tin nwanne ka gbapụ ya onye eriri eri ịchọ ọchị here remove you here ọ ya mere ọ ya mere ma ha ekele igbo ekele hi bra hi bra ege nyụrụ nshị na gị nyụjụcha nyụjụcha tọ- tọiletị ndị mmadụ dị tụrụ ya nyụọ onye eriri eri achapụlanụ gị E- e- e- ibe gị meghe bbl n'amụ emeghe n'ike emeghe n'ara bra ebe- ị gala mee nke gị n'ire ị gara mee nke gị n'ire ọ ya me eze pụta ha ha bla ha bla onye eriri eri otu ahụ ọnụ ya ahụ nwa bingo enyi eti aka chọọchị here remove you from here epu ndị Igbo bara nga ha ha daa arụ ị- ị gala n'obodo arụrụ gị bbl n'ire ịlọ- ị- ị fụtara tiktok bụlimere m ha ha bla ha bla were fon a tọwe n'ala gị bili ọtọ gị lara m azụ chineke akpọ gị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Le- le- le- le ihe o nya n'olu ịcha nkịta akpọghị aja je- je- je- jeru Look at. Lele. Dewe fon a n'ala gị lara m azụ. Gị lara m azụ. Chineke agba gị ọkụ this guy. Ka m Eke ka m ikpe onye wee- sekosel onye. ka m A sị gị gara- dewe fon n'ala gị laa azụ.

Yes, sir. Akwa ị ma na ihe ọbụla m mere ebe a ga-aba na soshal midia niile m ga-adịru mee gị ntabi. Yes, sir. Dowe fon a n'ala gị lara m azụ.
Okay, sir.
dewe fon ahụ ebe m ga-ahụ gị ọfụma enyi a dewe fon ahụ ọfụma gị lara m azụ ebe m ga-ahụ gị ọfụma ma gị bịa were fonu tiri m ebe ụkwụ gị a ụkwụ gị a yiri grass cutter ụkwụ grass cutter tiri m fonu ebe m ga-ahụ gị mgbe gị lara m azụ chineke agba gị ọkụ nwa bingo were fon dewe n'ala gị laa azụ ọfụma ọkụkọdụ ụmụ ụkwụ artificial ereghị n'ime ahịa for ndị na-enweghị ụkwụ ụkwụ ahụ ọ dịla otu a nwa bingo ịtakọchi eze ya mebutụ gị na n'otu ọ dị kpara ụkwụ onye m- em- e- eji m fertilizer zụọ remove that your hand from your head tọ n'azụ gị tọ n'azụ gị look at come on turn on lewe anya that place lewe anya na wall a turn on gị kwuru lewe anya na wall a look at ike akụ kpọcha gị ụkwụ inwe ha ara inwe ha bịara nga bịa bịa amagha m ụka kwa ụkwụ ụmụ eze nwaanyị ndị shi na chọọchị gbapụta banye gị omenala onye eriri eri lewe anya front chineke agba gị ọkụ tọnụ ike gị a yiri ike table tọnụ na tọnụ tọnụ ike gị a yiri ike table ndị dibịa a sị gị tọnụ lewe anya na wall look at ka eyicha oche oche ndị dibịa na-anọ ọdụ agba afa onye eriri eri bịara nga bịa kpa amagha m ụka amagha m ụka look at lewe anya na wall ahụ there lewe anya na wall ahụ otu ụkwụ ya dị ụkwụ gị eyicha ụkwụ oche kitchen bịara nga bịa bịa atakọchiri m aza ị ga-ehụda ezigbo penteri lele ihe ị gara were pant pant ndị eji eji aghọgha guava bịa nga bịa dịrị m nwa bingo come on le m anya that side enye ike ma ntụ daa were phone gị agha ọkụ eshabela nga bịa ma m ụka ahụ chineke agba gị ọkụ ị wụhụ onye army ga ewere ne ka ndị wụ ndị army bịa nga bịa eyige m ụjọ come on le m anya na that showcase chineke abụọ gị ọnụ nwa bingo nwụrụ anwụ ewu ị nwere ike wia nwere ike wia asị gị dewa anya na showcase ahụ onye eriri eri kikike yiri ike nnama were ụkwụ ụzọ ịga nwa bingo nwụrụ anwụ bịara nga bịa bịa gwa m ị nwere wichi ike nke gị yiri ike nnama were ụkwụ m ịga n'ime kpara ga kama mechie ụkwụ gị ahụ mechie ụkwụ gị ahụ nwa bingo nwụrụ anwụ mechie ụkwụ gị ahụ

ike ike ị nwere ya lee ụkwụ ị nwere ha nwelie Bishop, ike m shake gakwa asị eke. gị lewe anya there lewe anya there lewe anya na wall lewe anya na front lewe anya na wall lewe anya na front nwa bingo buru ahụ ndị mpa ha chụwa mmiri bịara nga abịa gwa m si nwere ike onye eriri eri Ị kparịkwa m gwa nwanne m nwoke na phone o, anakwa akparị m o. Ịgwa m ọwa otu nwaanyị. eh? ịkparịkwa m gwa my brothers na fon anakwa akparị m akparị ọkwa m wụ otu nwaanyị
si only daughter yes na family unu anyị dị nwoke isii sọ ofu nwaanyị ha niile lee nga ha nọ
atọ wụ army

Sorry, oh. family ndị ara ndị ara etu ofu onye isi dị mma aha gị Blessing, blessing onye
Augustine.
njọ ị jọrọ n'ihu ọ wụ ole onye ka i yiri n'ụlọ unu
ọ nna m nna gị jọrọ njọ otu a Okay. ara ị na-enweghị ya na ụkwụ ndị akpa obi ị gara aga buru ole onye nwe ahụkwa m ara o lekwa ara m lanya lanya lanya lanya behave onwe gị na meme ihe m jụrụ gị bụ ajụjụ asị gị ị sị m i nwere ara achọ m na ọ wụ maka ụmụnne gị wụ ndị army nụwa atọ nọ na family unu that is ndị amaghị ihe mpa gị na mma gị gara mụọ amụọ naanị gị ya wụ otu nwaanyị don't come here ka ebe emem- ememe intimidate ya wụ behave onwe gị na ndị ka ọzọ na ịda adala ha mere biznes na ma ma biznes ha rụwa wee ịrụ iron ji ịrụ ịrụ iron ma ọ bụ gym instructor onye riri eri ebe mpa gị mụchụrụ ụmụ m ndị ka atọ ndị ka ọzọ ha just decide i-waste ndụ ha ya wụrụ army ka ha ga-aba

ọ maka ị sị na m enwe ara na m sị ka m zi gị na enwere m ara anakwa abara m mba o
enwere mgbe ị nwụrụla before ma o nwere mgbe m mere gịnị ị nwụọla mbụ enwere mgbe ị faintiri

achọ m noise ahụ dị there
Biko, mechienụ ọnụ.
eriri gị eri Sir? eriri gị eri Mba, eri m eri. ụmụnne gị ndị ka eri half cup of rice na nga ha nọ ndị ka atọ ahụ o nwere nke gbarala ara mbụ Mba, mba.
Ndị ka ị sị mere biznes ha ji atụtụ komkom. Mba,
ha na-eme ezigbo biznes.
Mma gị ọ dị ndụ? Ee ya. Mpa gị ọ dị ndụ? Ee ya. Ị wụ onye ohi?
Mgbe m pere mpe ka m na-ezu ma anaghị m ezuzi kịta.
Agba ọbịa ọbara ohi dị n'ime ọbara ohi dị n'ime. Eji eri gị ọrụ na nrọ. Mba mba mba.
ị nwere ahụ ushi mba
ka ebe i si na-watch m m nọ imo steeti kịta ị wụ onye ebee m wụ enugu steeti ebee na enugwu
enugu ezike nsụka ebee na enugwu enugu ezike ebee na ezike
Igbo Eze North. Ebee na Igbo Eze North. Ikpamodo.
Ị dị afọ ole?
Adị m 23.
Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba mba.
Gịnị ka ị na-arụ?
M nwere biznes. m na-eme biznes elee biznes i mega m na-ere akpa akpa ụmụ nwaanyị na Lagos
ị na-ere akpa na Lagos ị nọ Imo steeti ị wụ onye Tata ka- tata ka m lọtara ị gara Imo Imo steeti ka i mee gịnị ebe my parents ha bi so enwe ihe m bịara ime
ị na-agwọ ọgwụ ka ị na-eme chọọchị ana m eme chọọchị
enwere nwanne gị na-aṅụ guf na famili unu mba mba ma ndị ka ị nọ na-amị ha na-aṅụ guf mba ha na-aṅụ then elee ihe nye gị ekwena ha moral iji asị m na ụmụnne gị na-amị wee gbee ọha apaga Ma sọsọ iwe ọkụ ka ha na-ewe ha wee iwe ọkụ ee ha agba egbe
Oh. onye dibịa bịala mbụ sị ọ na-akwụ ụgwọ isi gị Mm, mba

ekwupụ gị sọ pastọ ekwupụ gị sọ pastọ n'otu ọ dị iche eklesiastis chapter 10 verse 10 mmadụ ole tarala gị
mmadụ atọ
aha ha
Chisom, Michael na Emmanuel. Ka ihe mere na ha alụ gị. Ị watchịchala ya. Ị watchịchala ya kwa i zuole ike ị watchịchala ya. Mana ị ma na ị dị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke agba gị ọkụ. Subscribe or like ya ya gị share ya ya. Ọwara ya agbaghị. Ị watchịcha ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watch ya takushi eze gị pụọ for what? subscribe o for this place chineke agba gị ọkụ
ama m genotype gị ee e.
blood group gị o positive kpọọ phone number gị 081 63